ụmụ Igbo ee eh, onye mụ na ya na-aba bụ uh, the founder of Igbo Youth Movement ee eh, o nwere ife ọ chọrọ ịgwa ụmụ Igbo gbasara case Chisom and the eh, Honorable Chinedu Ogah so ị ma ha agago Ebonyi steeti gbasara this case so anyị chọ ịnụ from him ka anyị mara onere case si wee nọrọ for now igbo bụ igbo ekene m unu eh, IYM IYM IYM ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ eh, igbo youth movement all over the world ọ mụa wụ the leader and the founder Eh, ezigbo afa m wụ Ifeanyi Chukwuma Ozobi mana ihe eji mara m online bụ Justice Ozobi ọ ihe eji mara both my handle online so ụmụ Igbo eh, anyị bụ ndị otu IYM Igbo Youth Movement gara na nke Chisom Achọ anyị gara na the community ịga mee nchọpụta ime investigation maka na anyị ada anọ na hearsay anyị ada anọ na asịrị na asịrị anyị ji aka anyị sị ka anyị ga mata ihe na-ese ma mara ka anyị ga-esi wee kwọ nyawa bụ onye ukwu wara dịka ndị Igbo si ekwu okwu ndị Igbo sị ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ anyị wee sị that na na mme na ihe gbasara Chisom Achọ emetụtara anyị n'obi too much na ndị Ebonyi steeti enyekarịa report concerning Chisom Achọ ya na ihe gbasara ya na Edu Ogah anyị wee sị ka anyị jee mara ihe na-ese first of all before eh, anyị agaba Ebonyi steeti na Ikwo a bịa na Ikwo obodo anyị gara bụ Etem village so before anyị agaba anyị buru ụzọ contactịa the general king because we discovered na enwere general king then nwekwezie eh, the king of the community bụ be Chisom fa be Chisom Achọ but we first of all contacted the king the general king of that community gwa ya na anyị na-abịa which eh, anyị nyere ya almost two weeks eh, information and we try to reach him as time goes on to make sure na anyị na ya na-abụ nọkwa in close contact before anyị gaba nyanwa bụ Ikwo but it was unfortunate before anyị agaba the day before our going there anyị gwakwara igwe sị ya na anyị na-abịa ọ sị anyị bịaba then I gathered my people we went there ka anyị luru mụ na ndị coordinators ibe m anyị luru na compound igwe ọ bụ na igwe anọrọ and I was like na-eche m na anyị gwara igwe na anyị na-abịa ị ghọta the thing so uh, anyị kpọzi igwe na fon gwa ya na anyị nọkwa na compound ya na Ikwo igwe sị ee eh, na ya nwere an emergency ozugbo ozugbo in short na ya gaba na nke gọvanọ so i say no problem so what next na anyị si all the way from far place wee bịa mụ nwa personally si Anambra steeti other of my coordinator ụfọdụ si Enugu ụfọdụ si Abia ụfọdụ si Imo very very far places wee bịa njem a m sị ya gịnị ka ị chọ ka anyị mee ọ sị eh, n'ihe dị dị ebe anyị ya appointment next time anyị sị mba na anyị esighị na ha arụ ọrụ eh, this is our youth na ọ ndị youth bịara nyawa bụ ihe even ndị ndị Ebonyi steeti sokwa anyị wee bịa Uh, you have to give the youth audience na ọ ndị na-achị be ya ọ sị anyị ewena iwe gịnị ka anyị emekwanye anyị sị na anyị amarọ ịghọtago anyị amarọ onye mara ka ị ga-esi eme ọkara mmasị igwe egwe anyị ọ kọtụọ phone anyị kpọghachi ya azụ o pick o mechaa kpọghachi anyị azụ wee gwa anyị eh, na ihe dị dị bụ anyị jebe be chisom because anyị anyị gwago already sị ya na na anyị bịacha na nke gị anyị ga-eje be chisom fa ije confirm ihe na-eme igwe sị na ya na-enye anyị go ahead order anyị jebe be chisom gaa mee investigation anyị so we took permission from the king before anyị aba ime the village mana eh, we find out that na e nwere igwe be chisom fa maka na ha enwego autonomous therefore because of na ha enwego autonomous anyị sị ka anyị ga burugodu ụzọ fụ ya nwa bụ igwe be chisom fa before anyị carry on with our investigation anyị akpọọ the igwe wee sị ya wee gwa the general igwe wee sị ya anyị nwekwa right ịga afụ igwe be chisom fa in particular ọ sị anyị biko na igwe be chisom fa so ya wee jebe government house ya na ya naabọ tukwu ebe a n'oche ebe ya tukwu kịta no need of anyị nwa ịgaba anyị kpọọ the youth leader the youth leader na wuye picos call the Mana- youth leader of the the community the be chisom fa community. and all are aware that we are coming All of them were aware sọsọ onye na-adịghị aware because i would like to say everything the way it is bụ chinedu oga because we didn't inform him personal na anyị na-abịa right so anyị mere anyị nyere inform ndị anyị gwa bụ igwe because ihe anyị na-abịa bụ for investigation and Chinedu Oga wụ onye nwere issue with Chisom enwekwebe ihe jikọtara anyị na ya much na-abụrọ ije carry the necessary investigation dị there maka ọ bụ na okwu na-esere mmadụ na mmadụ ị needịrị ịcarry general investigation wee mara ebe ị ga-akwụ na ya nwa bụ okwu therefore anyị agwarọ Chinedu Oga na anyị na-abịa but after ka the thing bịa nwezie ka ọ dịbara anyị na ndị igwe obodo ahụ anyị wee sị okay ebe ọ bụ na o sigo na wee dị that na anyị ga-ejebezi investigation ebe ọ bụ na the two kings anyị gwara anyị na-abịa with the, the uh, community uh, youth leader anyị gwara anyị na-abịa are not available na anyị ga-ejizi aka anyị jebe na nke Chinedu Oga because na ka anyị ru na nke first igwe bụ the general king ha one of the sons n'ebe a gwara anyị ihe niile na-eme n'obodo ahụ sị anyị nekwe nekwe nekwe na even na ndị igwe na-atụkwa egwu ah yes I will say it on air that na ndị igwe fa na-atụ the man egwu therefore anyị sị ebe ọ bụ na ọ dị ụnụ ahụ ka anyị nwa carrybazi investigation after the igwe gave go ahead order anyị carryba investigation anyị so we have to start our investigation uh, following the thing nwa igwe gwara anyị maka na nwa igwe nyere assurance gwa anyị na Chinedu Oga nọ in town because of the celebration of Christmas and on holiday. Na Chinedu Oga himself nọ in town. Anyị sị ebe ọ bụ na Chinedu Oga nọ in town, no problem. We also visit his home. Ka ọ hapụ ịdị ka anyị bịara bịa mee unnecessary something na be fa na na Chinedu Oga ga-afụkwazi ndị anyị nwa n'onwe anyị bụ anyị abịarọ ọgụ anyị abịarọ anyị na mmadụ inwe issue ihe anyị mere bụ ka udo chịa n'ala Igbo ọ ihe anyị dobe interested na ya no matter onye sọ gị bụrụ ihe anyị chọrọ ka udo chịa n'ala Igbo so ụmụnne m anyị wee jebezie na anyị nwa bụ obodo Chisom moto bu anyị wee gaba anyị ruo the place we found out na Chinedu Oga na onwe ya nọ in town because na ka anyị gbafeta ndị mmadụ gwara anyị sị anyị na ebe a compound Chinedu Oga anyị agba brake tii isi na be Chinedu Oga so um, when we are when we are going there, when somebody si from gate apụta, the person fụ anyị kene anyị ọfụma kene anyị as if na ọ mabu na anyị na-abịa anyị kenecha the person wee sị ya na anyị bịa ịbịa fụ Chinedu Oga how are we going about it ọ sị ka anyị baba n'ime so but it was unfortunate anyị bịazie kụọ aka na gate gate man pụta nenecha anyị kwụọ obere oge nenecha anyị mechie gate we have to knock on that gate again ka anyị mara ihe bụ the problem the gate man come out and sị na ọ- na ọga ya gwara ya gwara ya na ya needirọ ịfụ anyị anya anyị wee sị ya ị ma ị mabu ndị anyị bụ before ọ chọghị ịtụpụrụ anyị ọnụ mechie gate pụọ That means na ọ ma na ọ na-abịa na Anya. ọ nwetago information na Igbo youth movement nọ town. ee mụ amara mba But the- From the statement of that. okay gate man, yes yes yes gosi yes na o nwee idea na anyị nwa na-abịa yes yes. so but whether anyị nwa ma na anyị na-abịa or not they would have given us audience at least anyị sị okay no problem no no issues anyị bunye moto babazi ime the village ka anyị nwee ike ịjụ ese gbasara Chisom Achọ ka anyị mara ebe family esi but my brother it was unfortunate maka na ka anyị luru be Chisom Ọga fa eh, be Chisom Achọ himself even close door neighbor n'ebe Chisom na neighbors o nwerọ ha ncha na-ekweta na ha ma onye bụ Chisom Hey, it was very very unfortunate even we try every possible anyị bata n'afịa na-ajụ ma ndị mmadụ biko na anyị na-achọ be the boy e mere arrest na enwere anyị dabịa for ọgụ na ihe anyị chọrọ bụ ịma bụ ihe na-ese na anyị chọrọ ịgather the information ka anyị mara ihe na-ese enwerọ onye nọ na the village na Ikwo Item ka m na-akpa afa enwerọ onye nọ na the village pụta na ya ma onye bụ Chisom do you know that na anyị jụkatara ese jụkata ese one boy wee tụọla anyị aka sị anyị na ya agakwa eso anyị o mana anyị na-ebe enyi Ee, ya, ọ na-atụ ụjọ m.
anyị wee gaba wee ruo the place ka anyị ruo the place gwa ha ndị anyị wụ gwa ha the aim anyị ji wee bịa gwakwazie ha that na na anyị chọrọ ịma ihe na-ese ebe niile daa jụụ anyị sị fa nke unu na-enene anyị sọsọ n'anya ha sị ee na ọ bụ ebe Chisom bi ya achọgharị anyị sị ehe nke unu na-enene anyị sọsọ n'anya unu agaghị eme anyị welcome ha sị anyị welcome before the women gathered eh, ndị ụmụ nwaanyị nọ there wee gather plus those boys anyị fụrụ ebe a ha wee gather anyị wee gbabazi ha ajụjụ ọnụ kọwaanụ anyị ihe na-ese ebe a bụ be Chisom first ekweteberọ anyị na ebe a bụ be Chisom a ka na-agwa anyị na ebe a bụ maternal home ya anyị sị ọ na-abụ maternal home ebe ndị mmadụ na-agwa anyị n'ebe a ka be be the boy dị ọ na ndị mmadụ amaghazị ebe bụ maternal home na ebe bụ be ya sị na Chis- na Chisom bụ ụzọ mma nnukwu ya ka o bi that is akpa a na-apedo ha anya anya to the extent that na the the coordinator of Ebonyi State the movement of IYM coordinator fa webeziri iwe the same coordinator na na persuade all this while na-asị ka anyị bịa Ebonyi State for investigation webeziri iwe sị na ya mara na aka ndị be ha si eme anyị wee sị you people adịwuro brave enough ịgwa anyị na ebe nwa unu nọ na-ejikwa nwa unu eji ọ na nwa unu mere otu onye ha ekwela ekwu ihe na-eme so ka anyị si wee gbaba ha ajụjụ ha na hide from even camera ha achọrọ ka every video tefa yes so but we insist na-agba ha ajụjụ ka anyị mara because anyị gaghị abịacha Ebonyi State Eh, we we started our journey ebe 7 o'clock am n'ụtụtụ na-elocate the village around 4 o'clock nke abalị anyị na-agwa that we cannot come this place in vain ee ọ true that na ndị igwe ha gbara ọsọ fine and good mana unu nwa na onwe unu ga-enwerịrị what to say so ụmụnne m it happens that na after ka anyị mebere investigation gbaba ha ajụjụ na o nwe ka anyị si wetụrụ eziokwu ha wee kọwara anyị na na ihe dị there bụ that na na ha mara whereabout of Chisom mana ha ga-akpọ senior brother Chisom na phone based on ọ nọhọ that day anyị bịara eh, ka a kpọọ ya na phone ka anyị na ya kwuo so I told one of my coordinators who Anambra State coordinator say ah, ngwa pick the number call the the the the senior brother of Chisom ka anyị mara whereabout of that boy anyị kpọọ ya na phone gwa ya ndị anyị bụ and everything ihe izi o bu ụzọ gwa anyị na ya amaghị onye bụ Chisom Hey, nwanne nwanne Chisom na-ekwu ife a ụmụ Igbo the thing nọ na na na video anyị anyị ga-aga mee I have the evidences ọ gwa anyị na phone call ya mara onye bụ Chisom mana ya chọ ịgwa anyị bụ that na Chisom bụ nwanne ya mana kịta na ya amaghọzi onye ọ bụ ọ na-aka o si wetụrụ the statement I say what are you saying are you the direct brother of this boy or not ọ sị ya direct brother ya mana ya amaghọzi onye ọ bụ na Chisom agwarọ ya wee je mebe Edu Ogah eh, eh, criticism online for that reason ya amaghị onye ọ bụ ebe ọ na-agwahọ nyanwa ọ bụrụ na ọ gwa nyanwa na na Chinedu Ogah bụ boss ya even nke ọ gwara anyị na o mere- na o mere o- ka ya na empowerment na ya so na one of the beneficiaries of empowerment o mere the empowerment a na-agwakwa gị bụ bicycle na machine e kere na village yes ọ nya the empowerment ọ na-asị na ya so na the beneficiary of it and na ya ji nọmba Chinedu Ogah na o kwesịrị ibu ụzọ bịa gwa nyanwa are you getting my point na o kwesịrị ibu ụzọ bịa gwa nyanwa before o criticize Chinedu Ogah na internet anyị wee sị okay na anyị anụna ihe i kwu then ka anyị were nọmba ya mbụ the senior brother ka anyị na-agwa sị ka anyị were nọmba gị so that anyị were nọmba gị anyị na gị a na-akpa ka anyị magodiri whereabout of that boy ọ sị anyị na anyị were nọmba a wee pụọ na anyị kpọọ ya na ya agaghị pick call ọzọ na e nwerọ anything gbasara Chisom ya ya-agwa anyị anyị sị ọ ka nwanne gị nwụzie no matter ihe ọ sọ ya bụ ka nwanne gị mere are you getting my point ihe ọ bụla ọ sọ ya bụrụ as far as ọ na-egbughị mmadụ at least kwuo ebe nwanne gị nọ ka anyị mara ihe na-ese ọ sọ ya bụrụ onye a chọrọ Chinedu Ogah okwu bụrụ Chinedu Ogah chọrọ ya okwu ihe anyị bịara for ndozi ọlịa gwa anyị whereabout that boy eji eji na prison ọ nọ na cell ọ nọ kwindọ unu egbughị egbu gwanụ anyị ọ sị ya enweghị any other thing ya ga-agwa anyị karịkwa nke ya kwu ọ cut phone igbo bụ igbo anyị nwa wee natabazie on our way coming back we off the camera because na anyị fụkwa ndị mmadụ na-atụ kamera anyị ụjọ anyị bido investigation mebezie massive investigation ndị mmadụ ekwerọ ekwu okwu but one little boy later told us something the little boy anyị gosighị ihu ya for security purpose maka anyị chọpụtara na that village na-atụ the man egwu the whole village na-atụ the man egwu yes

n'ebe onye a n'ebe onye a o nwere ike isi sọsọ ihe anyị na-asị ya bụ gosi anyị just rụọla anyị aka be this boy na-akpọ Chisom o me- o nwere emewulie Tụrụ ụjọ. even moto anyị anyị park n'ihu be the man ọ sị anyị biko anyị burugodu moto pụọ n'ihu be ya ka hapụ ịsị na be ya ka anyị park moto ga-abịa that statement alone bụ ihe bịa li- reverse my memory m wee sị mba na obodo adịrọ safe because if they can be afraid of one man to talk which means that now even court chọgodi investigation o nwerọ onye ga-apụta ịgba aka ebe ah. because according to the information I gather i kwuo okwu too much will be killed i kwuo okwu too much will be kidnapped o nwerọ onye chọrọ iji isi ya were zere mgbọ so ọ bụkwa na ka anyị si wee jee n'ikwu one small boy onwe one small boy ikwuru chọrọ yeah that small boy bụ ya kọọrọ anyị everything gwa anyị that na onye ọbụla kwuru okwu na village a the person will go down either na ekidnapụrụ gị either na egburu gị because m ekwu ya ka o si gwa anyị maka investigation ka jere either na ekidnapụrụ gị either na egburu gị or either na police ga-akpụrụ gị and the case of Chisom abụrụ gị example because that now na mmadụ criticizere gị no matter ihe ọ sọ ya bụrụ mana enwe one thing m na-ekwu na this case ihe m na-ekwu bụ ọ bụrụ that na ihe Chisom na-ekwu dị wrong or na ihe ọ na-ekwu abụrụ eziokwu ihe a bụ Chinedu Ọga si from the same village the same village the same village the same community unu nwere igwe nwee ụmụnna nwee ihe niile ndị Igbo ajụọ m unu na ala Igbo anyị ọkwa anyị na-ebu ụzọ edozi okwu n'ama tupu anyị pụba ilo ọ ka anyị si eme ya n'ala Igbo ọ bụrụ na ihe Chisom na-ekwu n'eziokwu eziokwu dị wrong all ihe a ga-eme bụ akpọpụta ya Chisom bụ obere nwa even I heard that na the boy bụ an orphan ah. onwelo nne onwelo nne onwelo nna yes onye ya na ya na-ebi wu the grandmother and the grandmother anụ m na emere ya attack o kwesịrị ekwesị the grandmother emere the grandmother attack the little boy wee voice bazie out wee kata obi dị so brave ị voice out ihe na-eme community an orphan m wee na-asị ọ bụ na that orphan bụ chisom achọ nwere ajọ ihe o mere eziokwu eziokwu obodo chọpụta na o mere ajọ ihe megide chinedu ọga bụ onye obodo niile na-akwanyere ugwu chisom ọga eh, chinedu ọga wu an elderly person ka ọ wụ ọ ya mụ this little boy a na-ekwu okwu ya ọ ga-akpọpụta nwa ya n'obodo apịa ya ụtarị na ọ ka esi eme ihe or na ụmụnna na ụmụnna ụmụnna etreatie the fuck up is a little boy bụrụkwa an orphan sef nwụkwụrụ n'okwu ụmụnna ka ha ka ha go the case of that small boy na ọ bụrụ na ọ dị wrong mana iji gosi gị that na there is fire on the mountain that's the reason why anyị nwa bụzi igbo youth were ekwu okwu sị si kpọpụtara ya anyị whether ọ nwụrụ anwụ ọ dị ndụ maka na ọ bụ ọ bụ na ha agaghị emewe ihe ahụ na the community o show that na ihe the boy na-ekwu dị right yes ọ bụ na the community achọrọ ikwu okwu na ya to the extent that na ndị igwe ha na-agbakwu m ọsọ o gosi that na ha enweghị mmadụ o gosi ihe the boy na-ekwu dị right therefore sị kpọpụtara anyị ọ nya ka anyị nwa bụ Igbo Youth ji wee tinye aka na ya so mana ebe okwu jedebe dịka i si jụọ na mbụ maka ị jụọna m sị m kee ebe okwu jedebe right ebe okwu jedebe now bụ na anyị na-achọ ee eh, ịma ka anyị ga-esi wee reach out to Akụ Zion maka na anyị nụ na Akụ Zion already ị ma na Akụ Zion bụ onye Ebonyi steeti anyị nụ na ka ihe bidotere

maka na ihe metụtara ofu onye metụtara anyị niile and ihe anyị nwa bụ anyị bụ the voice of the voiceless anyị sị sị emegidezine ndị Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo n'ala Igbo a sị emegidezine maka na anyị agaghị hapụ be nna anyị gbaga ebe ọzọ therefore anyị nwa bụ the youth chọrọ ịma ebe Akụ Zion jerube yes if possible anyị ga-eje visit the boy na the detention maka we had an information na ọ nọ Enugu and uh, last week na o jere court nke Enugu prison yes Enugu prison na last week na o jere court so uh, and na ọ Akụ Zion uh, provide the lawyer na-aga the whole thing so but I'm trying to reach out to Akụ Zion which um, I have reached out to him already o kwekwana m nkwa na mụnwa na nyanwa and the lawyer ga-akpa ọ bụ na anyị kpachazie m ebrief ụmụ Igbo ihe anyị kpatara and ebe okwu nọ maka na anyị nwa bụ Igbo youth we are fully ready for it Ehe, ọ danụ ya anyị ga-eji wee jee Ebonyi steeti we will storm Ebonyi steeti in thousands so ọ nya bụ ebe okwu nọgodu for now ndewonu i kwugo everything na o si wee dị ee ka anyị newezie anya mara ihe ga-apụtanụ and i believe that at end Chisom ga-apụta everything Yeah. ga-adụ ga-adụ settled i believe that

because na ọ na my page ka anyị na-emebe the advert and everything mmadụ needịrị ịma so page m bụ Justice Ozobi ha follow the page a bịa na the page ana m adị post the telegram handle telegram a bụ ebe ndị igbo niile nọ ya then a bata na the telegram i post zie whatsapp group steeti gị i join ya ọkwa nya ka a ga-esi wee bụrụ full member of it so ụmụ igbo unu anụgo ife nwanne anyị nwoke kwuru ọ dị very necessary that onye ọbụla bụ onye Igbo bụ youth both nwaanyị ma both nwoke join this movement all the tribe both o nwere Arewa youth and all this eh, ndị ofe mmanụ ndị Hausa na ndị Yoruba ha nwegere their youth their youth kwuo okwu their youth kwuo okwu gọọmenti ga-ama na ha kwuru okwu federal gọọmenti ga-ama na ha kwuru okwu both all the governors mana why o ji bụzi nke ndị Igbo dịka ife a so thank God that you have started this movement so onye Igbo ọbụla ebe ọ bụla ị nọ i will tag his facebook page on this post go and follow him for the instruction for the telegram for the whatsapp let's all the igbo youth ka anyị nwee one voice igbo youth to stand there let's stand what do you mean ọ bụ na anyị igbo ga-enwe igbo youth ga stand ga-enwe asị ga-awụ ha kwuo okwu governors president ama na ndị igbo youth kwuru okwu so so thank you very much for watching this video thank you sir for coming thank you sir thank you sir